ndị Igbo ekene m unu mụnwa bụ nwaada Igbo ana Igbo ji eme ọnụ sị ka m kenekwa ndị Igbo be anyị a sị m ugo belu egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebena nku gbajisie ya onye enu bili onye anị bili nke onye chi ya zelụ anyị anọrọ na sọ mụ bụ eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ m kwatu ya a sị m na ọ ga-adịla onye ọbụla bụ onye igbo be anyị na mma bụ onye na-eme ife dị mma ya dịrị unu niile na mma onye enu bilikwa onye anị bili m wee sị ka m pụta n'ụbọchị nke tata ka mụ na ụmụnne m kpakọrịta ụka m wee sị biko nwoke ma nwaanyị ọ bụrụ na ị dịbe ready ịnụ di ma ọ bụ ịnụ nwaanyị ị kpachalụ maka na ya bụ ife m chọrọ ikwu bụ ife dị mkpa ọ dịrọ mma na i jelu ije di maka na mgbe ị na-achọ ije di na o nwere onye sị sị anụna gị maybe na nne di gị sị sị anụna gị ma nwanne di gị sị sị anụna gị ma ofu onye ebe ndị be di gị sị sị anụna gị ị nụ ya ị nụchata ya ị batazie i sote onye nwa gị na ya ị na-agbazi ya mgba gị na ya adịrọ na mma ọ dịrọ mma ọ bụgodị na mgbe ị chọbụlụ ije ije di na o nwere onye sị sị anụna gị mana emechazi anụbata gị na family ahụ bulu ife niile kpofu mee ka ọ na nwerọ ife mezịnụ nabata onye ọbụla ka ofu ezinụlọ ị bata ị bịana bụrụ onye ga-ebute mkpasa na anyasa ezinụlọ ị bata ị fụ na udo na-achị na ezinụlọ ị batazie maka na mmadụ n'ime fa sị sị anụna gị i bido gbawa onye ba mbụ ife dị mma dị mma ọ dịrọ mma ọ bụrọ ezigbo ife nne di gị sị na ọ chọrọ gị maka na ọ sị na ọ chọrọ gị ị batazie i bido busoro ya agha ọ dịrọ mma nwanne di gị nke nwoke ọ nwanne di gị nke nwaanyị ọ cousin di gị i bido ibuso ya agha ọ dịrọ mma ife a niile bụ ife na-ebute nsogbu n'ụwa niile gị bụ onye batalụ a na-anụ anụ gosi ife ezi mkpụrụ na ebe i si bịa na a zụ gị azụ na i nwelu ezigbo omume kama ibusobe fa agha gosi fa ịfụnanya show them love ka fa si na gị mụrụ ife kpofuo ife niile ya bụ na o nwee nwanne di gị bịanụ ị sị ya abatakwana n'ụlọ a na ebe a ama aba gị na ya maka gịnị nwanne di gị di gị afụ ị makwa na o nwere ebe o si pụta ndị ị na-asị na ị chọrọ bụ ndị ya na fa na-adị na mma ị sị fa abatana be gị ọ dụrọ mma ọ ife a niile bụ ife na-ebute nsogbu n'ụwa niile m wee sị ka m bịa tinye ya bụ ife ọnụ ka onye ọbụla maka na mgbe ụfọdụ mmadụ ada amachakwa ife i nwee ike ị na-eche na ị ma but ị marọ na ị marọ and uche ị fụlụ a na-anya ya dịka akpa ọ bụcharọ mgbe ọbụla ka ọ na-agbatacha mmadụ n'uche ịma ife dị mma o kwesịrị ime n'eziokwu e mejọọ gị mana ị sị ya dịba o nwere ife a na-asị ya dịba let's go ya dịba i kpolu ife niile a kpopụ i mee onye ọbụla ka nwanne ị malụ ka i si eme ụmụnne gị i mee ụmụ nwanne di gị ka nwanne hapụcha ife niile ị malụ ka i si eme nne gị mee nne di gị na ọ bụ na ọ dị ndụ ma nna di gị gosibe fa ịfụnanya ịbịa na-ebute mkpasa na nghasa na ịkpa oke ọ dụrọ mma ya bụ ife na-amịta ajọ mkpụrụ n'ọdịnihu ya na-ebute mgbu nghasa nsogbu niile dị n'ụwa maka na nsogbu bidoro na family wee gbasaba ọ dịrọ mma asịkwana m na udo ka mma udo kakwanụ mma udo chịba na ndụ anyị niile onye a gwalụ ajọ okwu onye e mejọ kpolu ife niile a kpofuo ya kpopụsịa fa ncha ma were ịfụnanya tinye n'ime gị nabata ụmụ nwanne di gị ka nwanne nke gị nabata fa nabata fa ọ ga-adịcha mma gị bụ nwaanyị nne di gị mee ya ka nne gị mee ya ka nne gị na-ayọkwa ndị nke nwoke ị ma na mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-enwe nsogbu o nwere ka nwunye gị si kọtụlụ gị nsogbu dị na be fa biko nyere ya aka gboo ya bụ mkpa na ebe ị ga-esi wee nyenwu aka ya bụ na ọ gwa gị ị sị ya na ọ nọrọzikwa be fa na o sigokwa be fa pụọ ị na-agwa ya ajọ okwu ọ dịrọ mma otu o si wee kweta gị ka ị nụọ ya ọ hapụ family ya ọ bụrọkwanụ ajọ ife ka o mee ọ kwa ezigbo ife ka o mee hapụ family ya bịakwute gị ka gị na ya bili ka di na nwunye rapụ nne ya na nna ya na ụmụnne ya ife a niile ọ dị egosi ịfụnanya ịnabata ya gị na ya anọkọ ka ka nwanne o nwee nsogbu i solu ya nọ na ya bụ nsogbu ọ bụrọ o nwee nsogbu ị na-akpachapụ ya ka ọ bụrọzi nwunye gị ọ ife a niile bụ ife na-ebute nsogbu o nwee ka ụmụnne ya si kpọọ ị sị fa akpọzina na ị chọrọzi ya na ọ nụgo di ọ dịrọkwa mma ọ na-ewute ọ na-agbawa obi ọ na-eme ka a ga-asị na ịfụnanya adịrọ ọ nọdụsịa ọ na-eche n'ime ya na di ya afụrọkwa ya n'anya ọ ife a niile na-ebutecha nsogbu n'ezinụlọ i solu ya mgbe ọ nọ na nsogbu ezinụlọ ọ bụgodị na gị bụ nwoke enwerọ o nwere ka ị ga-esi wee mee ya kpọketa ya nso solu ya nọdụ i gosi ya na ọ gị na ya nọ na nsogbu a ọ ga-aghọta mana mgbe ị na-akpachapụ ya maka na ọ bụrọ ụmụnne gị na ọ ndị be nwunye gị ma na ọ ndị be nwunye gị na fa bụzi ndị ọzọ na fa bụrọzi e, family gị ị na-akpachapụ ọ na-agbawa obi ya bụ ife adịrọ mma ka anyị na-egosikenụ n'ime onwe anyị ịfụnanya a na-ekwu maka ya ma mgbe ọ dị mma ma mgbe ọ na-adịrọ mma anyị anọkọ anyị ncha ejikọta onwe anyị ọnụ jikọta aka ọnụ wee nọlụ na nsogbu a wee malụ ka e ga-esi mee ya e si na ya pụta ọ bụrọ mgbe nsogbu dapụtara na nke nwaanyị nke nwoke ị gbakụba nwunye ị gbakụta nwunye gị azụ sị na ọ bụrọ ezinụlọ ya bụ ife ọ dịrọkwa mma ọ ya ka m ji sị ka m pụta onye ọbụla gosibe ịfụnanya ma ụmụ nwanne di gị ma ụmụ nwanne nwunye ụmụ nwanne ndị be nwunye gị onye ọbụla na-egosi mmadụ atajizinalụ mmadụ ibe ya anya ma ọ bụ na-afụta sọnsọ ife mmadụ mee gị ife mmadụ mee gị ọ na-ebute ịkpa oke ụmụ anyị a na-afụ ya bụ ife ilo a na-aka ọ dịrọ mma ọ ya ka m ji pụta sị ka m bịa because na ilo na asị a dị n'ụwa bụ from ezinụlọ ka ya bụ ilo si wee pụlụ wee na-apụta na mbala ezi wee na-agazu ndị enyi ndị agbata obi maka na o nwerọzi ebe udo dị asị m na anyị ncha jikọ aka ọnụ wee malụ na na na ife a niile na ọ bụkwa na anyị jikọ aka ọnụ a ga-ahazi ya oo n'ime onwe anyị ị fụta na ife a niile anyị na-ekpesa na e mee na e merọ anyị ebuli ife niile anụwa wụpụ ya were ịfụnanya tinye n'ime onwe anyị fụta mmadụ ibe gị ka nwanne gị nwanne di gị ka i si fụ nwanne gị ọ bụrọ ị na-afụ ya as onye ọzọ nọ maka na ọ bụrọ nwanne gị ma nwanne di gị na onye enemy gị ka ọ bụ onye iro gị ị na-achụ ya ka ị chụọ ọ dịrọ mma ọ nke m jikwa wee bịa n'ụbọchị taa biko ma nwaanyị a na-anụ anụ ma di na-anụkwa nwaanyị ka anyị niile jikọnụ aka ọnụ na marriage a ka anyị na-afụkọrịta na ụmụ nwanne anyị ndị be di anyị na ndị be nwunye anyị mgbe anyị na-egosi ịfụnanya ọ ga-esi from us wee pụtawa n'ezi a na-afụkwa ịfụnanya ọ na-agazu mba niile ọ nke m ji bịa onye nụrụ onu m anyelụ m aka gbasaa ya bụ ife na udo ka mma ịfụnanya ka mma ịfụnanya dị ọganiru adịba a na-erikọrịta a na-emekọrịta ọnụ ife niile adịzịa mma ọkwa ya ka m ji bịa n'ụbọchị nta ọ ga-adịkwanụ nke onye chi ya zere mụnwa bụ nwa ada igbo global ada igbo ana igbo ji eme ọnụ ka m bụ asị m na ọ nke dị mma ka m ga-eji na-apụta ọ ga-adịkwanụ biko jisienụ ike ndị nke m ndị m fụ n'anya na ndị fụ m n'anya ụwa ọzọ m ga-abịa onye igbo ka m ga-abụ na eji m ụmụ igbo be anyị eme ọnụ ọ ga-adị m